mali kɔnɔ ani mali kɔ kan foli bɛ taa ka ɲɛsin aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a la k'a ka jɛmukan sugantile lagɛ dɔnni so a ka bɔlɔlɔ sugantile sanfɛ 223 chrono tv ko kura tuguni bilen an n'an ka dɔnnibaa ba bɛ ɲɔgɔn bolo jiri karamɔgɔ adama dawo ale de kalela k'a bɛ adamadenw mako dilan jiri la su ko ni dugusɛgɛ cɛ bi ko kura an nana tuguni bilen an bɛ kungo kɔnɔ an bɛ jiriw cɛla jiri karamɔgɔ adama dawo bi mali kɔnɔ maa dogolen tɛ tuguni bilen ka d'a kan a bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ adamadenw mako dilan kosɔn jiri hukumu kɔnɔna la an nana si yiri dɔ kɔrɔ a ko k'a bɛna fayida di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma si kan an bɛna kumabara tɛnku karamɔgɔ adama dawo la folikan b'a bolo nin waati in na ka ɲɛsin a kanubaganciw bɛɛ lajɛlen ma a b'o da u tulo kan an bɛ sɔrɔ ka don an ka jɛmukan kɔnɔ n'aw mako b'a ka nɛgɛjuru sira la aw y'a ta an ka ja duguma dawo an b'a kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ yen an ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni alihamdulilayi o kuma an ka taa ala taala ye waati wɛrɛ yira an na an bɛ ala fo k'a tanu k'a barika da an nana kungo kɔnɔ an bɛna hinɛ ala taala ka jɔnw na pour que u ka se ka ko dɔ k'u yɛrɛ ye ka sɔrɔ u ma dɔnnikɛla ɲini diɲɛ in de ala taala yɛrɛ b'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ ko ni maa min ye fɛn dɔ kalan k'a dɔn ka hinɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na o tigi de ka di ale ala taala ye an bɛ k'o kɛ o de kama a bɛ fɔ nin ma ko si an ka cɛkɔrɔbaw ko ko si dugumajɔ a tɛ nin n'a ko a bɛ wuli baganw b'a dun n'a ko a bɛ wuli baganw b'a dun tiɲɛ tɛ maa dɔw fana ka ɲɛnamaya de bɛ yen n'u donna ko o ko la n'u kuma sera ka ɲɛ sɔrɔ sababu jugu dɔ bɛ na a bɛ tiɲɛ n'u kuma sera ka ɲɛ sɔrɔ sababu jugu dɔ bɛ na a bɛ tiɲɛ i b'a fɔ ko adama dawo ko n'i t'a fɛ n'i ye diɲɛ ko o ko daminɛ a ka tiɲɛ i bɛ si dugumajɔ ɲini n'i ye si dugumajɔ sɔrɔ i b'a lili bɔ kuru saba k'a furaburu bɔ kuru naani o ye joli ye o tɛ wolonfila ye i bɛ jija ka nin don daga la kilisi t'a la foyi t'a la bɔ don yɛrɛ t'a la ne balimakɛ i bɛ nin tobi n'i ka hami haju min b'i la e de b'o dɔn i bɛ nin tobi ka to k'a ko ka to k'a min tile mhm. tan ani naani jɔn de ko ko yiri tɛ mɔgɔ yɛlɛma eh, eh, i bi eh, n'i ye baara o baara daminɛ o la saya de b'o ko ban o ko tɛ tiɲɛ i y'a faamu foyi t'a kɛ ni yiri tɛ hmm. wa nin y'o de ne b'o kɛ ni ala sɔnna a tɛ tɛmɛ o kan karamɔgɔ adama dawo foli bɛ taa ka di a ma nin waati in na ka foli taa ka ɲɛsin a kanubaganciw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a la k'an filɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan n'aw mako bɛ jiri karamɔgɔ adama dawo ka nɛgɛjuru siraw la aw y'a ta an ka ja duguma et merci beaucoup a k'an bɛn ja wɛrɛ kɛnɛ kan